ni kira ka foli dicogo ye an bɛna an da don fɛn min ye baara yɛrɛ a taabolo kɔnɔna na i n'a fɔ lamɛnbaaw aw b'a dɔn cogo min na arajo banjo a fiɲɛ sira fɛ fɛn min ye Ozaze Konate ani Tonton Ɲare olu sigilen bɛ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni Ala ka diɲɛ ye Konate min n y'a fɔ aw ye kuma kɔnɔ nk'a ka dɔnni a bajilama don e ni ne ka fɔli tɛ se ka foyi bɔ a la a yɛrɛ ka fɔli anw ye hali n'an ye ɛri bɛɛ kɛ yan ka don bɛɛ kɛ yan ka kalo bɛɛ kɛ yan a tɛ ban ɔ an bɛ to ka fɛn min ye belebele in an bɛ to k'a wele min m'a yɛrɛ bonya anw ma an ka wuli ma a m'a yɛrɛ bonya k'a fɔ n kana nin di dɛsɛbaatɔw ma janko u fana na se ka fɛn dɔw ɲɛ u yɛrɛ ye diɲɛ belebele an bɛna ɲininka fɛn min ye dɔnni gundo wɛrɛ la caman yɛrɛ b'an sen kɔrɔ an t'a dɔn k'a fɔ ko mago ɲanan don usasa konate ni ala ka diɲɛ ani ka yamaruya kɔnɔna na an tun b'a fɛ ka bi baro kɛ fɛn min na o de ye fɛn min ye di aa Kɔnate di n'an y'a jateminɛ di fɛnba don jamana in kɔnɔ an bɛ to yɛrɛ k'a fɔ di ma ko di k'a gɛrɛgɛrɛ di gɛrɛgɛrɛ di tobilen di ɲaga sabu di yɛrɛ ye kabako fɛn ye kabiri kunu ɛɛ fo ka na bila bi la o nafa min ni nafa min bɛ li la ni tubabuw k'a ma ko miel ɔ an b'a fɛ bi i ka i da don o la an ye parce que an y'a dɔn ɛri kelen ka dɔgɔn an na diko kuma kan sabula an yɛrɛ y'a mɛn i ka kasɛti caman na cogo min na k'a fɔ n'i k'i bɛ don di kɔnɔ ɛri kelen ka dɔgɔ anw y'o dɔn ɛri kelen bɛ dɔgɔya bawo mun na e y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka tila k'a di maaw ma ni kɔnɔjɛrɛya ye ko silamɛya ko tɛnɛ diinɛ kɔnɔ bi baro a bɛ di kan an b'a f'i i k'i bisimila i ka fɛn fɔ an ye di kan bi walasa an bɛ se k'an mago ɲanan ye k'an denw mago ɲanan ye k'an ka adamadenya dilannan ye konate k'a sɔrɔ an ma siri maa la e t'a mɛn ne ko bisimila bisimilahi wasalatu wasalamu ala rasulillah eh, tonton ɲare eh, an nisɔndiyalen don an bi ala fo an bi ala waleɲuman dɔn mhm. eh, an bi kaye kɔnɔ yan de kosɛbɛ an bi dugawu kɛ kaye dɔnbaga cɛ n'a musoman ye mhm. ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye eh, c'est-à-dire adamadenya yɛrɛ mago bi kura de la mhm. adamadenya mago bi kura de la mhm. dɔnbaga kura mhm. o ka di dugumɔgɔw ye fɛn mɔdɛli wɛrɛ kura o ka di mɔgɔw ye fani kura o ka di mɔgɔw ye ni konatɛ ye dunan de ye sinon dɔw bi kayi karamɔgɔw don dɔnni bɛ yan namara t'a la tɛrɛ m'a faamu bon o tuma na o bɛ se ka anw lamɛn dunanya de kama sinon konatɛ tɛ foyi fɔ kayi cɛ ti min dɔn dɔnni kunda la tuma na an tɛ ɲinɛ o karamɔgɔw kɔ an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn an kun labɛnnen bɛ nafa min bɛ wurudili la mɔgɔ caman bɔra an fɛ hali sisan bamanan bɛ so kɔnɔ ani cɛkɔrɔba sijɛ mɔgɔ damadɔ an n'olu de bɛna dala sa n ko ma ko cɛkɔrɔba sigi man di ne ye mais komi an bɛna ci min na arajo fana na bon diɲɛ mɔgɔ fana sigilen don k'o lamɛn o layidu kama an bɛna n ye cɛkɔrɔba sijɛ ninnu de bila an kɔ ye ani mɔgɔ caman u taara de an kun bɛ walanda min kan n'o ye nafa min bɛ wurudili la o mago b'a la donc kɔmi eh, e nana ni sira wɛrɛ min la kan parce que bamananw ko ten ko fiyentɔya ni nabaraya wuludenni ye dɔ k'a bɛɛ la Eh, hali min tɛ wajuli sira ye ne- ne ye wajuli de kanu o de diyara n ye parce que n fa ye o de fɔ n ye ka gɛlɛya Eh, zikiridalaw ye kuma dɔ fɔ yan kunun a fɔ ne mɔkɛ dɔ kun bɛ yen n'a ye an ka dugu fajiri wele mhm. dugu tan ni wolonfila bi a fajiri wele k'a mɛn u ka dugu la mhm. sokɛ kun b'a bolo n'a bɔra k'i jɔ dugu soforokun na mhm. n'a ye fajiri wele dugu tan ni wolonfila bɛɛ bi a ye u ka misiri sanfɛ fajiri wele la tɛrɛ m'a faamu dɛ bon donc olu dɔnna ni diinɛ tu tigɛli a n'a a laseli ye bon wajibi la an kan ka bolofara caman dɔn parce que ala y'a seere ye dɔnni ye saba de ye tɛrɛ m'a faamu dɛ dɔnni ye saba ye dɔnni fɔlɔfɔlɔ o ye n'i ye fɛn kalan k'a dɔn dɔnni filanan o ye n'i yaalara jan sɔrɔ tɛrɛ m'a faamu dɛ dɔnnibaga ye nin maa saba de ye bon sijan bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan d'a ma o bɛ ala bolo mais fɛn min ye dɔnni ɲɛɲini ta ani i yaala ka yaala ka dɔnni ɲini konatɛ bi o de nɔfɛ ala ka sijan di a ma bon donc o la sisan an ye yɔrɔ caman don ɲɔgɔn na dɔnni yɛrɛ papiye kɔnɔtaw la alhamdulila an n'o tigiw sigira parce que tondɔn yɛrɛ ye adamaden o adamaden ni karamɔgɔ t'i la sira o sira kan o y'i ta cɛnnen de ye fo a k'a fɔ ko n karamɔgɔ ko n k'a kɛ tan mhm. n'i y'o sira tagama i ti malo ne ka karamɔgɔ ye n bamuso de ye mhm. terima faamu de ye mhm. ne ba bi fatu don min ala ka hinɛ na a ye n wele a ko madu na yan n bɛna fɛn dɔ f'i ye ne ye bigi ta a ko bigi la ko tɛ ka diɲɛlatigɛ sɔrɔ ka don i kaman kɔrɔ hmm. o dalilu de don ne ka musokɔrɔba ye nin fɔ ka sɔrɔ ka fatu hmm. n ye bigi ta n hakili la ko sɛbɛnfɛn don hmm. a ko fɛn saba dɔrɔn k'i hakili to o la epi k'i to o kan i ti dɛsɛ i ti malo n ko a ma n ko o fɛn saba ye mun ye a ko a fɔlɔ ko madu mɔgɔw bonya terima faamu kojugu kojugu a ko mɔgɔw bonya mhm. mɔgɔw bonya ne nana ɛɛ kira ka kumakan dɔ fana sɔrɔ mhm. n ka nin baara daminɛnen kɔ mhm. o ye jumɛn ye arabuw b'a fɔ ten ko akirimu nasa tukuram mɔgɔw bonya n'u y'i bonya n'i y'u bonya u b'i bonya ne y'a dɔn yen k'a fɔ n ka musokɔrɔba ma n nɛgɛ apɛrɛ n nana a lajɛ ala ko an ka seli ala ko alahu akibaru ala min ye an da ala ma kari ɲɛ kɔ mɔgɔw ti kari a kɔ ne y'a dɔn yen n ko musokɔrɔba ma ne nɛgɛ a filanan a ko i majigin mɔgɔw ye

ka tila k'a mɛn tuguni ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko juru fila bi adamaden la juru kelen b'i kan na o b'i sama ka yɛlɛ juru kelen b'i sen na o b'i sama ka jigin tuma na n'i yadara min b'i sen na o b'i sama ka jigin mɔgɔ o mɔgɔ o ti sa fiyewu fo ka dɛsɛ mɔgɔw sen kɔrɔ an ka file fiyɛw la yada min bon ne ba ko i majigin n y'a dɔn a ma n nɛgɛ a sabanan a ko madu sabali ne y'a sɔrɔ den ɲuman tɛ sɔrɔ ni sabali tɛ e ye ɲare filɛ arajo banjo kɔnɔ yan i ye direktɛri ye i sabalila fɔlɔ de ye i jɛnna ni patɔrɔn ka te wuli a tɔgɔ ye di taa te san ka na dɛ wuli ka taa ninnu kunbɛn ayi i nana retard la e ye maalankolon de ye i sabalila o bɛɛ kɔrɔ o de y'i sigi yan bi ne ka musokɔrɔba ye nin wulibali saba de da n tɛgɛ kɔnɔ hmm. ka sɔrɔ ka taa n y'a wulibali saba minɛ hmm. ne yɛrɛ ye faamuya wɛrɛ sɔrɔ a la musokɔrɔba kɔfɛ hmm. o ye jumɛn ye ne y'a sɔrɔ i ma nin saba ta ka sin maa si ma n'a tigi m'a yɛrɛ d'i ma n'i ye faama bonya ka ma nɔfɛ k'i majigin a ye ka sabali faama ka tɔɔrɔ kɔrɔ a b'a yɛrɛ d'i ma hali kafiri n'i sabalila k'i majigin i bɛ se a la kumana an yaalala o la n'an ye dɔnnibaga min ko mɛn parce que dɔnni min bɛ afiriki a ti diɲɛ yɔrɔ si dɔ bɛna fɔ ko amerikɛw ye avion dilan subaw ka avion ka teli amerikɛw ta ye konate teri m'a faamu bɔn o dɔnniya de bɛ anw fɛ yan an mana kɛ ɲɛngo ye n'a bɛ sa n'an da ye n m'o fɔ o ye farafinya de ye dɔnni min bɛ farafinna a tɛ tubabu la teri m'a faamu kojugu ɛɛ n'a fɔra ko avion ka bɔ yan ka taa faransi a bɛ ɛri damadɔ kɛ o mɛ e ni ne ka kuma sababu la o y'a sɔrɔ subaga sera a taa yɔrɔ la o dɔnnifin de bɛ yan donc an ye dɔnnibaga ni ne y'a mɛn ko karisa bɛ jiri dɔn hmm. ne bɛ taa n da yen teri m'a faamu dɛ hmm. n'i y'a dɔn ko karisa bɛ nin ɲɛdɔn n bɛ da i kɔrɔ hmm. o jateminɛw de kɔnɔna na hali n'i ma falikan kɔni mɛn dugu sirafara caman kɔni i b'o dɔn an ye an gɛrɛla an ka cɛkɔrɔbaw la hmm. komi e y'an da an tɛgɛ ma parce que an da dogo dinɔnɔ ko kuma na ɛɛ n'i ye kurana lajɛ u b'a f'i ye kurana kɔnɔ hmm. dɔnnibagaw bɛ ɲininkali k'a la hmm. ko ala ye fɛn jumɛn in da ka wahayu ci a ma kira tɛ mɛlikɛ tɛ adamaden tɛ k'o ye mun ye. wayu de bɛ di kiraw ma de teri m'a faamu dɛ wayu jigira ala kira kan mɛ ka wayu jigin fɛn dɔ kan adamaden tɛ kira tɛ nabi ɲuman tɛ mɛlikɛ tɛ fo kɔnɔ tɛ tumu kɔrɔ o ye diden ye kurana kɔnɔ sura yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen don sura dɔ bɛ yen ko suratu mariyama o ye mariyamu sura ye sura dɔ bɛ yen ko suratu nisayi o ye musow ka sura ye sura dɔ bɛ yen ko suratul bakara o ye misi sura ye sura dɔ bɛ yen ko suratul fili o ye sama sura ye sura dɔ bɛ yen ko suratu nahal diden sura diden o sura tɔnɔ yɛrɛ n'i ye fɛn o fɛn tɔgɔ fɔtɔ ye kurana kɔnɔ o man nɔgɔ bilen n'i ye suratu nahali lajɛ ani nimoro seegin

walima yiriwo kɔnɔnaw n'a ɲɔgɔnnaw mhm. ka di da yen mhm. o tuma na denw ye mhm. ni diden ye jiriden dun mangoro feere a b'o dun si feere a b'o dun lemuru feere a b'o dun a bɛ biyaki feere dun mana jiri feere jiri feere dɔw ka kuna dɔw ka kumu dɔw ka basi diden bɛ nin bɛɛ lajɛlen dun tellement faamu ɔ diden b'o min dun dɛ di nɔnɔ de bi bɔ o la o de la ala b'a fɔ mukhtalifun alwanuhu a couleurs changelen don u ti kelen ye bon o diden bi nɔnɔ min bɔ dɛ ala yɛrɛ ko kurana kɔnɔ ko fihi shifaun linnasi

Allah akbar ne ti furabɔla ye n ɲininkala a la de tellement faamu kojugu an bɛ ɲininkali kɛ diden yɛrɛ bɔra min ni diden a bɔra min k'a bolo n b'a f'i ye n ko diden bɔra tumu de la tumu jumɛn mɔgɔ dun tumu ayuba banana min kɛ dɔnnibaga caman bɛ min fɔ ko ayuba banana a farikolo fununa ayuba ye ala ka maaba dɔ de ye nabi ɲuman don ayuba banana min kɛ ni a farikolo tolila o tuma na tumuw ye ayuba farikolo dun k'a ban f'a tɔ tora tumuden fila tumuden kelen komi bu t'a fari la bilen tumuden kelen taara k'a bɛ taa a da kɔnɔ nɛɛ dun tumuden tɔ kelen taara k'a bɛ taa ayuba dusukun dun yen de ayuba kulera a ko ala ne bɛ e kofɔ ni nɛɛ de ye ɔ o nɛɛ min bɛ ne na ni tumu nan'o dun ne bɛ e kofɔ n'u ye ala ne bɛ miiri e la ni hakili de ye ni dusukun ye ɔ ni tumu y'o dun ne bɛ e ala ka miiriya sɔrɔ cogo di. ayuba kulela min kɛ sababu ye tiɲɛ ye dɛ mhm. ala ye ayuba furakɛ cogo min i b'a dɔn mhm. ala ko jibirila ma taa don alijinɛ kɔnɔ mhm. i ka alijinɛ jiriden dɔ ta i ka n'a di ayuba ma n'a y'a dun a bɛ kɛnɛya hmm. n'i y'a sɔrɔ n'i ye ayuba jɔ i ni tile cɛ i bɛ tile ye a galaka ni ɲɔgɔn cɛ bu tɛ yen bilen quoi ka bɔ alijinɛ kɔnɔ o jiriden min na dɛ ni ayuba y'o dun dɔgɔ kuɲɛ kelen dɔrɔn ayuba farikolo nugura o ye jiriden gansan ye ni jiriden ko ko don lemuruba caman b'an fɛ yan o bɛ bana furakɛ yan wa mangoro ni papayew dun o tɛ bana furakɛ yan dɛ mɛ jibirila bɔra ni min ye alijinɛ kɔnɔ o ye ayuba furakɛ an b'a fɔ mori kɔlɔla ala yɛrɛ de la konate min bɛ sadiri ala ye adamadenya yɛrɛ kɛ ka mɔgɔw kalan mhm. mɛ n'i ti adamaden ye i t'a dɔn mhm. o kɔrɔ ye di mhm. kun fayakun bi bana kɛnɛya o ni ala ko kun fayakun bana bi kɛnɛya o ni ala ko kun fayakun adamaden bi sa o mɛ pourquoi ala ma sɔn ka ayuba kɛnɛya f'a ko jibirilu ma taa alijinɛ kɔnɔ i ka nin jiriden kari i ka na n'a ye n'a y'o dun a bi kɛnɛya ladi mɛ mun kosɔn ala ye jiriden ta adamaden kalantɔ de don sababu don sababu ti bonya ka kɛ ala ye ala yɛrɛ ti dɔgɔya ka kɛ sababu ye nka jini bɛɛ n'a tɛmɛsira don kojugu karima faamu de tugu bɔn o tumuden minnu tun bɛ ayuba la n'o ye tumuden fila ayuba kulera min kɛ tumuden ninnu binna min nana gere kan o kɛra diden de ye min jigira baji la o kɛra jikɔnɔfɛnw ka bana fura de ye diden bi di nɔnɔ bɛ an ka bana furakɛ a cogo min na ala y'o di adamaden bonya de kama min bɛ ji la o fana kɛra tumu ye jikɔnɔfɛnw bɛ furakɛ an bɛ furakɛ ni di nɔnɔ ye cogo min na kɔnɔfɛnw bɛ furakɛ n'o fana ye ten karima faamu don tuma na i y'a dɔn diden nana cogo min o dɔnna o kumana o si dɔnna o dɔnna dɛ kurana yɛrɛ suran kuturu jigira diden kisalima mhm. diden kan karima faamu de bon o tuma na an t'a lajɛ sa wa an ka lajɛ diden yɛrɛ di nɔnɔ yɛrɛ nafa jumɛn b'a la bilen yɔrɔ fatigue man ɲi surtout ni générale dara kan fatigue générale fatigue générale aa tɔnɔ ɲare o man ɲi dɛ o man ɲi a bɛ maa faa n'o y'i sɔrɔ ni ala ma fara i kan i bɛ ala bila sabula a bɛ jigin i kɔnɔ de ko y'i dabali bilahi e ka don so kɔnɔ i ka di nɔnɔ di nɔnɔ de ko don n ma sukaro gɛrɛnen kofɔ di nɔnɔ di yɛrɛ yɛrɛ de ko gɛrɛ gɛrɛ gɛrɛ parce que caman bɛ sukaro gɛrɛ ka sɔrɔ ka di ɲaga ta ka d'a kan komi di ye fɛn dɔ ye n'i y'a fara fɛn o fɛn kan a ka jugu n'o ye karima faamu i bɛ fɛn caman bila studio la i bɛ fɛn kalite kɛmɛ bila yan ka di nɔnɔ kelen ta ka bila yan sabi fɛn tɔw datugu ala y'o k'a ye di ko karima faamu de a mun i farikolo la ka tan dɔɔnin ta ɲɛgɛn kɔnɔ fatigue générale n'o b'i la n'i sɛgɛnnen don n'i ye di mun i farikolo la i bɛ tan dɔɔni ta ɲɛgɛn kɔnɔ tuma na di nɔnɔ bɛ nɔgɔ ninnu sama ka bɔ farikolo la nɔgɔ finman bɛ tɔni ten i bɛ sɔrɔ ka jikalanin kɛ k'i ko ka a di bɔ i fari la n kalila ala la walahi ni dugu jɛra i b'i kɛrɛ filɛ n'i ma maa ye dɔrɔn i bɛ dɔ daminɛ tellement que a b'i kolo kɛnɛya wa i ka o koli kɛ o koli kɛ la i t'a ko ni safunɛ dɛ bon n'i ye jikalan kɛ ka kaba ka a jigi ka bɔ i fari la n'a ka d'i ye i b'i ko safunɛ na fari bɛ sin ka lafiya ten fari bɛ sin ka lafiya o ye tiki ye taki de ye fatigue générale taara kɔsɔkɔsɔ bɔra yen adamaden nɔgɔlen don kojugu ala ye di dan an ka lafiya de kama o kɔrɔ ye di ɛɛ n bɔra ji la o dama tɛ dɛ taa juru don i kan la i k'i i ka don kaye baji in na i ka ɛri tan k'a la k'i ka kan yɔrɔ nɔgɔ t'i la bilen mais n'i nana don so kɔnɔ ka di mun i farikolo la walima ka di demi-verre tilancɛ min mhm. ka fini jɛma dɔ da mhm. k'i da o kan ɛri kelen ɲɔgɔn na i bɛ fini jɛma in lajɛ i bɛ cɛncɛn mugumuguninw y'a la olu bɔra i fari la de wulibali la wulibali la ayi nkalontigɛla seere bi ba kɔ a bɛ ka yan nin waati in kɔnɔ hali n'a ka di dɔ ye o b'i ko ka jɛ sa sani n ka bɔ arajo la o bɛ taa di dɔɔnin min dɔrɔn k'i da i da bɛ fini jɛman min kan cɛncɛnmisɛnnin b'i ka yɔrɔ bi nɔgɔ donc sama a b'i ka nɔgɔ bɔ yen a b'i ka nɔgɔ sama ka bɔ yen o de la ni bɔgɔ ye mɔgɔ minɛ dɔrɔn an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw komi an bannen bɛ fɛn ninnu bɛɛ de ma aa an ma kɛ tubabu ye surakaw taara k'an bila tellement faamu an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu ni bɔgɔ ye mɔgɔ minɛ taa yan fɛ dɛ a y'a don ta u t'a la o u bɛ sin dibara de ma dinɔnɔ ni bɔgɔ y'i minɛ dɔrɔn u bɛ di d'i ma n'i ye di dun i bɛ kɛnɛya donc kurana tɛ nkalon tigɛ anw de bannen don recherche de ma sinon kurana ko di ye bana fura de ye o tuma na f'a f'a ka ɲɛɲini de o la n'i ye di dun a bɛ nɔgɔ sama ka bɔ farikolo la siden waa kɛmɛ ani waa mugan naani o de bɛ adamaden la siden in kelen kelen bɛɛ bilalen bɛ mun na olu ye tiyow de ye adamaden farikolo lafiya yɔrɔ wɔsi bɔ yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛ mɔbili bolo dar'o la yɔrɔ mɔtɛri bɛ gungungun fo a kɔnɔ à la fin de compte a bɛ sa parce que fiɲɛ bɔda tɛ yen bɔn anw sikun ninnu ala ye ninnu an da ni si ninnu ye siden waa kɛmɛ ni waa mugan naani k'o bila an farikolo la o siden waa kɛmɛ ni waa mugan naani a bɛɛ de kan ka fiɲɛ ta wɔsiji de kan ka bɔ a bɛɛ fɛ surtout anw yɛlɛma o yɛlɛma kɔgɔ tɛ anw da ye bilen hali n'an bɛ koliji an ko ni ji ye dɔw bɛ fɛrɛ ka kɔgɔ kɛ koliji la bɔn donc ni kɔgɔ cayara farikolo la degun de don bɔn n'i t'i wɔsi o bɛ tɔɔrɔ ye o de la n'i ye fini finman don n'i wɔsira i bɛ kɔgɔ jɛman de y'a la bɔn adamaden ni wɔsili de ka kan kojugu bɔn wɔsiji bi bɔ da min fɛ o gerennen don fɛn kelen min bɛ se k'o geren dayɛlɛ ka bɔ yen o ye di ye ni bana b'i la i ma bana min sɔrɔ ko i kɔnɔ bɛ to ka kiri a bɛ kɛ komi fɛn b'a kɔnɔ a bɛ lamaga lamaga e ka sin ka di dun dɔrɔn kana taa yɔrɔ la dɛ a dun dɔrɔn i k'i da ni dugu jɛra i b'a fɔ i fari ma ko bana in taara min o ye gundoba ye di yɛrɛ ni ala cɛ o de la ala kira sallallahu alaihi wasallam dɔ taara a fɔ a ye don dɔ ko n kɔnɔ bɛ n dimi kira ko i kɔnɔ b'i dimi a ko ahan kira ko a ma ko taa di dun cɛ taara di dun a nana a fɔ kira ye ko ma kɛnɛya dɛ kira ko taa di dun a ye di dun fana a ma kɛnɛya kira ko taa di dun a nana ko n ye di dun ko ma kɛnɛya kira ko ala ye tiɲɛ fɔ i kɔnɔbara ye nkalon tigɛ ka jira i la taa kana taa la kuwa ko ne ma faamu de bon donc o la di di nafa ti ban fɔ la kaba bi y'i sɔrɔ a bɛ farikolo ɲaraka ɲaraka cogo dɔ la ka a cɛncɛn sebe n'i ye sebeden cɛman sɔrɔ k'a sisi n'i y'a sisi i b'a mugu kɛ di nɔnɔ na k'a da kabatɔ ka kaba la tɔntɔn ɲare i b'o ɲini ka dɛsɛ taa kana taa la fiyewu tɛrima faamu de wa den yɛrɛ bangelen sani a ka dumuni kɛ n'i fɔlɔla ka di nɔnɔ mun den fitinin fɛn o fɛn da la kalan ko tɛ hali n'i ko ka jinɛ kan f'i ɲɛna o b'o fɔ n'o b'o ɲɛna ko de tu t'a la patara la ayi a tu ni ta n bɛ min fɔ sadiri an bɛ jɔ ala ɲɛma de ye n b'a fɛ mɔgɔw k'o dɔrɔn de faamu konate bɛ min fɔ aw b'a kasɛti ta cogo min lahara fana a bɛ taa zuye ala ɲɛna ten de donc o b'a bɔ tɛrɛma faamu de aha donc o ye n'i ye di ta dɔrɔn ka ayi o den o hakili ta ye ja da de ye da kana t'a la dɛ o hakili ta ye ja da de ye aha i b'i hakili to di la di ye fɛnba ye fɛnba don tɔntɔn ɲare i m'a ye hakilidiya nasi ti dilan ni di t'a la mori man'a f'i ye yɔrɔ o yɔrɔ ko nin ye hakilidiya nasi ye u b'a fɔ di nɔnɔ k'a la nin ye hakilidiya nasi ye u b'a fɔ di nɔnɔ k'a la et puis ni sisantɔ dɔ bɛ yen kayikaw ti namara fɛ o ayi o kɛlɛ kɔni y'an fɛnɛ ye tɛrima faamu Awɔ. kayika filɛ sikasoka filɛ Ɔn. n'i y'a kuru k'a d'u ma nkalon kan B'a waraka. u u b'a walaka k'a d'i ma o de ye kayi diya ne ye Allahu akbar belebele ye tiɲɛ tɛrima faamu de Aha, ni sisan bɛ dɔ la sisan aha, n'i taamana dɔɔnin dɔrɔn i ɲɛnakili bɛ fereke aha. dɔgɔtɔrɔ furaw bɛ ta dɔgɔtɔrɔw ka yafa n ma kuwa furaw bɛ ta ko bɛɛ bɛ kɛ sababu de to n'a tigi tulo b'an kan na ko a ka te min wɛri ɲɛ kelen ɲɔgɔn na kafe min bɔlinin ɲɛ kelen nɔnɔ kɛnɛ k'a la k'a lamaga n'a ye a k'a min sisan sisan sisan ɲɛnakili fereke terima faamu de o ye ɲɛnakili fereke sadiri arabuw ka antɛni dɔ bɛ yen n'i ye antɛni lajɛ di yɛrɛ ye fɛn min ye o de kosɔn ne hali ni di litiri kɛla waa tan ye denmisɛnninw filɛ hali ni waa tan don ne b'a san tɛrɛma faamu de ni sisan bɛ mɔgɔ la ayi a k'a ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami dɔrɔn k'a min. ɛ o sɔrɔ n'i ko sisan ko nɔnɔ kɛnɛ. i b'a dɔn ɛɛ n yɛrɛ donna ka fila o bɛɛ fɛn ko ma. ɔ kɔsa musa bɛ yen minɛ.
ɔ caman bɛ taa kɔsa ɲagami. ɛɛ ɛɛ ɛɛ walima kɔnɔ. ji kɛ nɔnɔmugu la k'a fɔ ko a ko ko a ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami yala o de don wali kelen misi nɔnɔ yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ de misi nɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de ko don parce que nɔnɔ fana ye a dama fɛn ye n'an donna nɔnɔko la ni an jigira i bɛ misi san k'o mara sisan an bɛ taa dira masa fɛ yen kira ye nɔnɔ de min ye o kana ko la maga dɛ kɛmɛ fila de ye an ka tɛmɛ nɔnɔ feere an ka tɛmɛ an ka tɛmɛ i m'a faamu an ka tɛmɛ an ka nɔnɔ feere bon o tuma di nɔnɔ sisan fura teliman de don ni sisan bɛ mɔgɔ la n'i taamana dɔɔni hmm. i ɲɛnakili bɛ firiki hmm. n'i taamana dɔɔni i ɲɛnakili bɛ firiki hmm. dɔw yɛrɛ tɛ se ka ɲɛnakili u tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ fo k'u da u kɔ ka di mhm. sinon fiɲɛ bɛ tigɛ o la mhm. a tigi ka di nɔnɔ ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a min eh, mais o la Oustaz ah. yala a bɛ se ka to k'o kɛ i n'a fɔ par exemple dɔw b'a fɔ k'i y'a kɛ sɔgɔma ani wula bon parce que e ye fɔko kelen de fɔ a fɔ a k'a kɛ siɲɛ kelen de san komi bana a donni ka teli ni a bɔli ye a bɛ to k'a kɛ don o don de ɲɛ kelen wali kelen a bɛ se ka kɛ n'a b'a fɛ bana in yɛrɛ ka ban pewu quoi a bɛ se ka kɛ sɔgɔma a bɛ se ka kɛ tilegan fɛ a bɛ se ka kɛ wula fɛ siɲɛ saba n'a ye tile saba ɲɔgɔn sɔrɔ farafinya fana bana dɔ de don i bɛ hakɛ to an karamɔgɔw fana u bɛ arajo kɔrɔ aa u bɛ arajo kɔrɔ an faw bɛ arajo kɔrɔ vraiment u ka hakɛ to parce que kuma ka gɛlɛn quoi arajo la kuma ka gɛlɛn ne ma parce que fafilanw de b'a lamɛn i y'a faamu anw tɛ sɔn fiɲɛ fili ma hmm. n m'a dɔn n'i y'a faamu kojugu kɛ anw bɛ fiɲɛ mara ka fiɲɛ mara k'a mara fo i bɛ dɔw kɔnɔ mankan mɛn dɔrɔn uu hmm. bon fiɲɛ min kan ka bɔ aw bɛ hakɛ to hmm, fiɲɛ min kan ka bɔ o ye fiɲɛ tolilen de ye farikolo mago t'o la bilen bon n'i y'o mara k'o mara n'o ma bɔli sɔrɔ o bɛ tila ka yɛlɛ a bɛ kuu donc a kan ka bɔ bɔ cogo min na n'a ma bɔ ten funu ka yɛlɛ donc n'o fununa ka yɛlɛ o bɛ na golo ni jolisira ni ɲɔgɔn cɛ a tigilamɔgɔ bɛɛ ni wula sera dɔrɔn kunkolo b'a dimi fitirida fɛ kunkolo b'a dimi sɔgɔmada fɛ sanni tile ka yɛlɛ a fari fagara a kunkolo b'a dimi i y'a faamu bɔn n'i ye di in dun dun n'i ye di ni eh, a tɔgɔ ye di nɔnɔ dun non seulement a bɛ sisan furakɛ o dama tɛ dɛ bana tan ni wolonwula bɛ farikolo la a b'o furakɛ mɛ a bana bɛ furakɛ cogo di a bɛ bɔ ni fiɲɛ fili de ye fiɲɛ fili ye bana fura de ye bana bɔtɔ de ye teri m'a faamu de bɔn dɔnku ni i y'a min a bɛ fiɲɛ filiba bila i la de donc an b'a fɔ mɔgɔw ye u kan'o fiɲɛ minɛ bana bɔtɔ de donc n'i ko i b'o fiɲɛ minɛ n'a ma bɔ a bɛ segin ka taa n'a seginna ka taa i ni kunkolodimi tɛ ban i b'i si kɛ Bayesode waraba mamadu ye cɛw dan yɔrɔ caman na. Bayi ye cɛw dan yɔrɔ. kana ɲimi dɛ i b'a kunu ten ka sɔrɔ ka di nɔnɔ dun a kan layi kelen kelen sɔsɔ ye min kɛ ɛ, ɛ, ɛ, na la jati Aha. o layi yɛrɛ kelen ye antibiyotiki ye n'an fana donna layi la sisan i bɛ to k'a fɔ nin tɛ cɛ nin ye aw sa bɔn layi tigɛ tigɛ dɔrɔn k'i tɛgɛ fa dɔrɔn i k'a kunu kɔmi furakisɛ bɛ kunu cogo min na i bɛ se ka ji dɔ min a kan puru k'a bɛ taa ka sɔrɔ ka di nɔnɔ dun dɔw yɛrɛ b'a foroki n'u y'a foroki u b'a da di nɔnɔ na u b'a a kɛ di nɔnɔ na k'a dun a b'i ɲɛ daja farikolo bɛ tranbileli min kɛ a b'o jɔ a bɛ fasaw gɛlɛya musokɔrɔ minnu tɛ se ka wuli f'u ka kule wuuuuuuu a b'o dabila bɛɛ i n'a fɔ i k'a bɛ ɲɛ daja i n'a fɔ bugu bɛ minnu ɲɛ kan bugu bɛ minnu ɲɛ kan a b'o traité k'o daja surtout maa dɔw bɛ yen su fɛ u tɛ yeli yɛrɛ u tɛ yeli kɛ donc a b'o daja kosɛbɛ teri m'a faamu de ye ɛɛ kulubalakaw fana caman bɛ sunɔgɔ su kɔnɔ kojugu musow diminen don saba fa teri m'a faamu de ye e ka ɛɛ sinjan sinjan yɛrɛ kelen bɛ bana tan ni wolonwula furakɛ sinjan sinjan lili kelen kelen. an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ nkalonkalonw la san bi wɔɔrɔ san bi wolonwula mhm. hali bi u bɛ nɛgɛsoboliw la mhm. a bɛɛ bi sinjan min u y'u ka denmisɛnninya k'o de kan mhm. i bi kɔrɔ fo k'i si ban kumakan ti changer fasa ti yɛlɛma bon e ka sinjan ɲini dɔrɔn k'a tobi ani tomi lili n'a mɔnna n'i b'a min kafe bɔli ɲɛ kelen e ka di nɔnɔ verre ɲɛ kelen k'a la i k'a min o bi a b'i kɔnɔ magaya dɔɔni mhm. mais mɔgɔw ka fɛ malosa yɔrɔ kɔni na mhm. dimi tɛ don i la ye i ye cɛ dɔrɔn arajo banjo aa i nali kɛra taari dan ye jɔnko ala ne tɛ jɔn na nin ɲɛfɔ arajo banjo fm arajo banjo ka wuli cɛw nɔfɛ cɛ minnu n'u ka balo ye mago ɲɛ bamunafini ni kasange cɛ banjo fm dɔnnibaaw ka arajo tiɲɛ arajo diɲɛ fan tan ani naani farafinna ani farajɛla trois w mali plus point com arajo banjo i kan ka fo koyi foli yɛrɛ yɛrɛ la kɔni jɔnko ala ala bi maaw fa i bi ɲɔgɔnnaw tugu aa maaw nisɔndiyara dɛrɛ banjo fm arajo banjo fm
ɛɛ o kɔfɛ fana ɲindimi ɲindimi kelen kelen ɲindimi wa jamana dɛ ni ɲin yɔgɔyɔgɔlen don hmm. i t'a dɔn a bɛ bɔ cogo min hmm. e ka di nɔnɔ ɲagami a la hmm. ko o doro cɛ k'o da ɲin in na k'a to yen waati damadɔ i bɛ kɔntine n'a ye a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la don dɔ i daji tutɔ bi ɲin in bɔ daji fɛ de k'a sɔrɔ a ma kɛ bɔgɔcili ye fo ka t'i ni degun et puis sumu bɛ mun yɛrɛ ɲin na fana a b'o furakɛ tellement faamu de i bi layi layi in ta ni di nɔnɔ de b'a da ɲin wo la tɔnɔ ɲɛra a b'o kɛnɛ minnu ɲin minnu ɲin sɔgɔlen don kɔni tellement faamu de don ɔ a pati sangana sa muso ni furuko gɛlɛyara i y'i sen don k'i bolo don mangoya man ɲi dɛ n'i taara kayi yɔrɔ o yɔrɔ la arajo banjo sigilen bɛ musokɔrɔninw kɔrɔ ani cɛkɔrɔninw kojugu manja don ɲɔn arajo de ma ka di walahi mangoya man ɲi dɛ n'i kɛra mɔgɔ mango ye hali n'i bilala sanu kunna k'a feere a ti san kojugu
maa da ti don a la o tumana ka mun tɔrɔ i bi i bɛn ka yɔrɔ kayi kayikaw ye kɔrɔna dunkew de ye aa awɔ a sɛrubaru a a tulo b'an kan na sa Olu ka belebele. olu ye kɔrɔna dɔgɔtɛriw de ye karamɔgɔba kɔni ɛɛ e ka suratu yusufu sɛbɛn suratu yusufu n'i y'a sɛbɛn yusufu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin ye patisankana ye dɛ yusufu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e ka yusufu sɛbɛn ni di nɔnɔ ye ka i yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn ye fo ka taa suratu yusufu b'a di mɛ n'i b'a fɛ k'a kɛ jama ye yusufu sɛbɛn di nɔnɔ na ka mahabatu sɛbɛn di nɔnɔ na ni muso o muso ko n ti furu sɔrɔ e k'a nasi d'o ma o k'a ni jabi ɲagami ta n'o y'o jabi da o ti wɔrɔ fo kamalen jalaki dɔ k'i nɔrɔ o la ni n'i yɛrɛ kora n'a ye ɛɛ tonton ɲare n'i ye tuuru cɛ a bɛ fɔ ko cɛ bɔra yan terima faamu dɛ o ye manja ye n'i b'a k'i yɛrɛ kelen ye i tɔgɔ sɛbɛn yusufu ɲɛfɛ ni di nɔnɔ ye yusufu sɛbɛn ni di ye i k'i yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn terima faamu dɛ mais n bɛna jama mago ɲa n'a ye parce que mori dɔw sigilen bɛ yen kamanagan b'o la moriden dama min bɔra an bolo so kɔnɔ an dɛmɛ an dɛmɛ donc u k'u hakili to nin na terima faamu dɛ n y'o de fɔ moriden moriden bɔra ye n ko a ma i bɛ dɔ dɔn mɔgɔ tɛ se ka kɛ ten o i bɛ dɔ dɔn garijɛgɛ datugura i ye dugawu kɛ ne yɛrɛ ye nka nin bɔra i bolo da la terima faamu dɛ donc i bɛ hakili to nin na tonton ɲare nin kɔfɛ i t'i cɛ du i t'i mangoya fo ka dugukolo meleke manja yɛrɛ filɛ manja sun filɛ i kɔrɔ ten Nin ye fɛnba ye. Ɛɛ yiri dɔw bɛ ma ko sinjan. Sinjan kelen kelen hun. A den ka ja ka jigin. Sinjan den dɔw bɛ nɔngɔn ɲɛ kelen bɔ. N m'a dɔn n'i b'a dɔn. Kojugu. Yɔrɔ musow mako bɛ kunsigi janya na. F'u bɛ taa mɛsiw siri kunkolo la. A tɛ s'o la o. Aa! Sinjan den ɲini i k'a susu. N'i y'a susu a mugu. E k'a ni di nɔnɔ ɲagami ɲɔgɔn na. n'i da kuma sera hmm. a mu i kunkolo la hmm. i ka mana don kunkolo la ou bien a tɔgɔ ye di misɔrɔ siri a la hmm. k'i da ka si ni dugu jɛra i ka kunkolo ko i bɛ siɲɛ damadɔ k'o la an karamɔgɔ kunsigi bɛ jigin fo kɔ. kana kɛ jinɛ kunsigi ye. aa o kɔni ta kana t'a la dɛ. a belebele. n yɛrɛ an ka ɲɔngiri yan. kɛlɛ b'a fɔ ko. sisan n da dɔɔnin kɔni man jɛ. donc i bɛ hakili to o la a bɛ kunsigi jigin dɛ. siga foyi t'a la. bon mɔgɔ minnu b'a fɛ fana den ka sɔgɔsɔgɔ hmm. sɔgɔsɔgɔ a dɔw ye ketuketu ye dɔw b'a fɔ ko ketuketu hmm. a sɔgɔsɔgɔ yɔrɔw ye u bi sɔgɔsɔgɔ mɛ u ti mɛn a na hmm. e min tulo bɛ n kan na di nɔnɔ dɔ ɲini k'a kɛ demi vɛri la dɔrɔn i ka lemuru kumuni mɔsi k'o k'a la i k'a di sɔgɔsɔgɔtɔ ma k'a gosi ka sɔrɔ k'a d'a ma n'a y'a min sɔgɔsɔgɔ bɛ taa mais o ye den dɔrɔn ou bien hali mɔgɔkɔrɔba hali mɔgɔkɔrɔba sɔgɔsɔgɔ mana gɛlɛya cogo cogo awɔ tɛrɛ m'a faamu de ɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen cɛkɔrɔbaw ka hakɛ to dɔw bɛ yen o kɔni dugutaga daminɛ o y'a sɔrɔ minɛnw jigira

ayiwa d'accord e yɛrɛ ko ten sa ɔ non bon o la n'o ko b'i kɔnɔ dɔrɔn sani k'o daminɛ dɔrɔn dinin min ahan ni miniti a kɔrɔbɔ nkalontigɛla seere bi ba kɔ o Han, an bɛ fɛn o fɛn fɔ a kɛ sini o tɛ dɛ a kɛ sisan konate bi yan i ta b'i bolo ye o n'a hali n'a bɛ gabugu kɔnɔ a wele nin kɛ sani wula ka se i n'a fɔ an ɲɛna han Ahan, o de la o kɔfɛ n'an y'a jateminɛ ahan. ee maa caman bɛ yen n'u bɛ ee, o baara n'a ɲɔgɔnnaw kɛ Ahan. n'o ye cɛya baara n'a ɲɔgɔnna ye Ah, e yɛrɛ y'a fɔ sa o Ahan. awɔ a bɛ ka bɔ nka ee, e yɛrɛ ɔ nka n'aw ma barati u bɛ tila ka maa sɛgɛn ɲininkali la o cɛ i b'a ye a caman bɛ di utiliser kosɛbɛ Mhm. jaja fɛn wɛrɛ bɛ di ko in na nin ye a gundo ye hali mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ boli a bɛ kɔn ka sɛgɛn ɲɛnakili bɛ fereke n'a ye di min ka sɔrɔ ka boli a bɛ distance min kɛ ka kɔrɔ a bɛ tɛmɛ o kan a ɲɛnakili tɛ fereke tɛrɛ m'a faamu de donc ni ko ko b'i kɔnɔ dɔrɔn di jigi dɔrɔn i ka so kɛrɛkɛ da kabiri i b'i bɔ yan fo jɛma e foyi t'a la tɛrɛ m'a faamu de tuma na di nafa ti ban fɔ la quoi tɛrɛ m'a faamu de an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka hɛrɛ ka na ala ye o sase i ka kuma dɔ kɔnɔ ni ne ma fili i ka hakilidiya nasi dɔ don i ko k'a bɛ sɛbɛn ni di nɔnɔ ye n'a y'a sɔrɔ parce que denmisɛnninw an ka sini retraite de ye denmisɛnninw ye di nɔnɔ dɔ mun fɛn ɲɛfɔ cogo dɔ kɔni na a tɛ n kun la juste mais di nɔnɔ de bɛ kɛ ka a sɛbɛnni kɔni kɛ o ye fatiya de ye voilà saga nɛn ani misi nɛn ani ba nɛn o bɛ k'a la mhm. mais o ye n'i b'a fɛ ka kan caman mɛn e, e mago bɛ kan caman de la mhm. bon eh, a kɛra hin hɔn ye o a kɛra what is your name fɛn o fɛn i mago b'o la bon i bɛ misi nɛn ni saga nɛn mhm. donc i b'a ni di sɛbɛn ou bien a sɛbɛnnen kɔfɛ i bɛ se ka di k'a la k'a ni di tobi ka dun dimɔgɔ tɛ da la bɔn ni n ko dimɔgɔ tɛ da la misi bɛ faga yɔrɔ min na dimɔgɔ bɛ yen o i bɛna n'a ye i ka so dimɔgɔ bɛ yen o mɛ n'i bɛna u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u tobi o bɛ kɛ sufɛla de ye donc n'i ye di ninnu ni nasi bɛɛ k'a la k'a tobi ka ban dimɔgɔ tɛ da la bilen tuma i b'a dun hali n'i ma se k'a ban i b'a tɔ datugu k'a bila mɛ kan'a to dimɔgɔ ka da la sanukuruka falata siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn ni di nɔnɔ ye bisimilahi rahmani rahim siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn ni di nɔnɔ ye allama bilkalami allamal insana ma lam yalam siɲɛ tan ni kɔnɔntɔn ni di nɔnɔ ye n'i y'o di den o den ma o bɛ kalan hali ni fali de don a bɛ kalan ta kana t'o la fiyewu ala ka lemɛya d'a ma mana di nɔnɔ ti dɛsɛ ko la di ye bana fura de ye kɔrɔna y'a di cogo min na o kelen yɛrɛ de don kɔrɔna ko fihi shifaun linnas bana fura de b'a la ɛɛ n bɛ nin di yiribɔlaw ma u ka dugawu kɛ n ye minnu sigilen bɛ mɔgɔ furakɛw la ni kɔrɔna aya min filɛ fihi shifa'un linnasi fihi shifa'un linnasi fihi shifa'un linnasi u ko naani ani kɛmɛ naani ani bi naani ani naani naani kɛmɛ naani bi naani ani naani aha ala de ko ten bana fura bɛ di la bana fura bɛ di la bana fura bɛ di la kɔrɔna aya de don suratu nahalo nimoro bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn ka taa bi wɔɔrɔ ni seegin la ka na bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn na ala yɛrɛ de y'a fɔ bɔn e k'a sɛbɛn ten waa naani ni kɛmɛ naani ni bi naani naani tɔntɔn ɲare ka jiri kalite kɛmɛ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan parce que fɔ an ka dɔnnibaga minnu sigilen bɛ mɔgɔ furakɛw la ne m'a fɔ kisɛ t'u bolo dɛ mhm. mɛ u ka recherche kɛ hali bi tellement faamu de c'est à dire tiɲɛ ye tile de ye tiɲɛ tɛ se ka dogo mhm. mɛ ni dɔnni kɛra fɔ n ka n balo sɔrɔ mɔgɔw ko a la mhm. wari mana don ko o ko la i bɛ tellement faamu de mɛ tiɲɛ yɛrɛ tɛ se ka dogo mɛnɛ n'i y'a dogo i b'a jira min na n'o lafiyara o bɛ k'i ka jeliba ye terima faamu dɛ bon fo kisɛ yɛrɛ de ka ɲini ka baara kɛ ni kisɛ yɛrɛ ye ka jamana bɔ kalato kalato la dɔnni yɛrɛ ye min ye an k'a ɲɛɲini k'an segin a kan ne b'o de fɔ ka gɛlɛya n'i ye jiri kalite kɛmɛ ɲini ala de ko bana fura don koko ye bana ye tulodimi ye bana ye kɔnɔdimi ye bana ye cɛya fagamana ye bana ye bana bɛɛ ye bana ye mɛ ala ma bana kelen di yan dɛ ala ko bana fura don e ka nin jiri kalite kɛmɛ ɲini k'a jeni k'a sisi a jenintɔ i ka nin kurana aya nasi kɛ k'a faga a jenintɔ nasi nin kɛ k'a faga o mugu susu n'i y'o mugu ta k'o di diɲɛ bana o bɛ segin ka na f'i ye k'a tɔ bɛ yan e yɛrɛ k'a kɔrɔbɔ maa dama dɔ bɛ yen anw anw yɛrɛ ja dan bɛ ala la ka tɛmɛ olu kan aw aw b'a la aw yɛrɛ y'a fɔlɔ ye arajo baarakɛlaw y'a fɔlɔ ye ani jeli olu man ɲi dɛ ni ala don ala bɛ se ka i tolere ko dɔw la k'a fɔ nɔn nin ye n ka jɔnkɛ ye a ye nin kɛ n bɛna a kɔnɔ a jo t'a la mɛ aw ta ye n'i ko kinw dɔrɔn aw yɛrɛ ko kanw ɔ e yɛrɛ ka nin kɔrɔbɔ k'a lajɛ ni min b'a la tellement partout tuma na ɛɛ mɔgɔ min fana bɛ yen ni kɛn ye adamaden biɲɛ sɔrɔ kɛn ni kɛn taara da mɔgɔ biɲɛ na tɔntɔ ɲare ye biɲɛ kan ka baara min kɛ a t'o kɛ fogofogo kan ka baara min kɛ a t'o kɛ n'o bana y'i sɔrɔ i b'i i b'i ban terima faamu dɛ sɔgɔmada joona fɛ ka lemurukumuni datigɛ k'o kɛ di demi vɛri ɲɛ kelen na k'a gosi ka sɔrɔ k'a min a bɛ tulu yeli o b'a yira ale minnu bɛ yen ni e ka o kuma parce que u b'a fɔ ko furubonya yɛrɛ fɛnɛ kɛn de don ko kɛn don kɛn de don dɔw bɛ se hali muso caman bɛ yen o ti den sɔrɔ a bɛɛ ti jinɛw ye a bɛɛ ti dabali ye kɛn de bɛ taa nɔrɔ wolonogo la olu yɛrɛ fana bɛ se ka dɔ kɛ nin olu yɛrɛ bɛ dɔ k'a la ni kɛn nɔrɔla wolonogo la o tuma na eh, den tɛ se ka sɔrɔ mɛ n'u u kɔntɔnɛna ni nin ye ka to k'a min kɛn bɛ yeli i b'a lajɛ n'i taara ɲɛgɛn na nɔgɔ yɛrɛ min bɛ bɔ i la i b'a dɔn k'a fɔ nin ka nin don in ne t'i lafiya a b'i farikolo fɛgɛya a b'i kɛn yele a b'i ninkun kɛnɛya a bɛ kɔnɔnabana kɛlɛ kɔnɔnabana sugu o sugu sitɔrɔn kɔni terima faamu dɛ tumana di nafa ti ban fɔ la a nafa ti ban ɛɛ ziramugu mhm. mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ye dumuni dun a ti yɛlɛma kɔnɔbara la ci n'i ye dɔɔnin dun sɔgɔma i tile bɛɛ kɛ i kɔnɔ falen don cogo dɔ la o ka ca yɛrɛ bi n'i girindila a tɔgɔ ye di girindi kasa bɛ na i nun na i tɛ se ka dumuni ɲɛnama dun i fari fagalen don ni wula sera kurukutuda ninnu senkuru ninnu o bɛɛ b'i tɔɔrɔ et puis ka don i kɔ la i kɔ bi la fɛn bɛɛ nege bɛ bɔ i la n'i dara gilan la i bɛ to k'i sama ndan e ka zira mugu ɲini dɔrɔn zira kelen kelen an bɛ min kɛ na la an bɛ min kɛ na la hmm. e ka zira mugu ɲini dɔrɔn ka di nɔnɔ k'a la k'a kɛ doro ye quoi hmm. tumana sɔgɔma kuyɛriba ɲɛ saba hmm. i b'a min tilenya fɛ kuyɛriba ɲɛ saba i b'a min wula fɛ kuyɛriba ɲɛ saba i b'a min trois trois jours seulement min kɛ tubabu fura kan n ko kabako de don mɔgɔ kelen bɛ se ka tubabu fura ta fɔ kalo tan mais o tɛ se ka tile saba dafa bamanan fura kan problème de bɛ yen mais e ka nin kɛ dɔrɔn i furu dimi o i kɔnɔna joli o i donna ta i bɔra ta o y'a bannen ye taa nasi minɛ tɛ nin na koyi taa nin san sugu la i k'a kɛ terima faamu dɛ ɛɛ garijɛgɛ fan fɛ o ye moriw ta ye parce que mori fantanama man di ne ye tɔnɔ ɲare ni ne ye moriden ye ka ban ko waati ka gɛlɛn ala b'a dɔn a bɛ min kɛ ne na ko n t'a fɛ ka moriden fantanama ye kayi bilen nka maa wɛrɛ fana bɛ se k'a kɛ dɛ kurana sura dɔ bɛ yen ko suratul fatihi ne yɛrɛ m'a dɔn ne bɛ ninnu fɔ kun mun kama quoi
kɔnɔnajɛlenya kama ani ala kama suratul fatihi inna fatahana laka fatihan mubinan moriw b'a dɔn min don e k'i jija ka o sura in sɛbɛn siɲɛ saba fɔlɔ i bɛ tomi ni nuguta k'a la filanan i bɛ tomi dama k'a la sabanan i b'a jalan sɛbɛn ten sura in kɔnɔ aya dɔ bɛ yen ko wa'adakum Allahu maganima kasiratan ta'khuzunaha ko ala ye ganimɛ nafolo layidu ta aw muminw ye a bɛ nafolo min minɛ a sabanan na n'i sera o aya ma i b'o sɛbɛn siɲɛ bi wolonfila ani fila taa sugu la i ka saga biɲɛ san dɔrɔn n'i yɛrɛ sera ka saga kuturu biɲɛ san dɔrɔn n'i ye saga biɲɛ san i ka na biɲɛ nin ni nasi nin tobi ka di nɔnɔ dɔɔni ka di nɔnɔ k'a la k'a tobi n'o ye ka sɔrɔ k'a dun n'i y'a dun i b'i ko ni nasi tɔ ye wa'adakum Allahu maganima kasiratan ta'khuzunaha i b'a wurudi siɲɛ kɛmɛ wolonfila ni bi wolonfila ni wolonfila a bamanankan ye ko ala ye ganimɛ nafolo layidu ta n'a ye a bɛ nafolo min minɛ a wurudi o cogo la i ɲɛsin kɔrɔn ma i k'a wurudi kɛmɛ wolonfila bi wolonfila ni wolonfila a fɔ ala ni ne ka nafolo sababu bɛ kɔrɔn na a di yan kɔfɛ i kɔnna ye tuguni k'i ɲɛsin tilebin ma i k'a wurudi kɛmɛ wolonfila bi wolonfila ni wolonfila ala ni n ka nafolo sababu bɛ tilebin na a di yan bani bɛ ten baba bɛ ten n kalila ala la kabini a y'i dan i ma deli ka nafolo min dafalen minɛ i tɛgɛ la i b'a minɛ don dɔ k'i jɔ ko alhamdulilah muhammadin